giota little bit píosa beag fá Cill Chartha agus um, ról s'agatsa, so I suppose just inis dúinn cé thú féin cén club bhfuil tú páirteach iontu agus agus cén ról atá agat sa club. Is mise Éamonn Ó Beirn, is as Cill Chartha mé iardheisceart Thír Chonaill agus thosaigh mé sa ról mar Oifigeach na Gaeilge i Cill Chartha le CLG Chill Chartha 2021.
So inis dúinn cén eispéireas a bhí agat leis an Fhondúireacht go dtí seo agus cén sórt rudaí a bhí ag dul ar aghaidh agaibhse leis na deontais agus leis an tacaíocht ó Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha.
Bhuel, ar dtús táimid an-bhuíoch as an tacaíocht ollmhór a fuair muid ón fhoireann uilig, go háirithe tusa, Cáit, ó fiche fiche a haon go dtí inniu mar gheall ar Fhondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha. Sílim go bhfuil duifear mór déanta sa cheantar ó thaobh an Ghaeilge de agus an Club agus táimid ag súil go mór le gach rud amach anseo. Ó thaobh rudaí atá déanta againn go dtí seo tá a lán imeachtaí eagraithe againn ag an bpointe seo idir deiseanna cainte, pop-up Gaeltachtaí, Lá Spraoi Teaghlaigh agus chuaigh muid go dtí Comórtas Peile na Gaeltachta fosta. Rinne muid suirbhé le chéile agus rinne muid anailís ar an tábhacht atá i gceist leis an teanga sa cheantar agus cinnte rudaí atá riachtanach chun fhorbairt a dhéanamh. Anuraidh fuair muid bonn cré-umha le sibhse thuas i bPáirc an Chrócaigh agus bhí bronnadh deas againn ansin agus muid ag iarraidh an bonn airgid i mbliana.
Iontach. Agus le déanaí bhí sibh ag ceiliúradh 100 bliain ar an fhód mar sin le Cill Chartha inis dúinn giota beag faoi sin. Yeah, Em bhuel bliain mór ar aon nós em bhuel mar chuid de sin tá imeachtaí difriúil eagraithe againn em bhí coiste em ag obair ar gach rud eh anuraidh agus i mbliana chun em imeachtaí a chur le chéile. Em ar dtús bhí oíche cuimhneacháin agus lainseáil san Áislann Cill Chartha le haoichainteoirí ón cheantar ag caint faoi stair em Peil na mBan, Peil Sinsir agus an club ar an iomlán.

Bhí imeacht againn san am bhí imeacht againn sa Blue Haven fásta agus bhí lá spraoi teaghlaigh againn sa cheantar freisin.
agus an raibh ról lárnach ag an Ghaeilge mar sin ag an club agus an raibh sé sin tábhachtach daoibh ról lárnach a thabhairt don Ghaeilge agus agus sibh ag comóradh an éacht mór sin agus 100 bliain ar an fhód. Yeah gan dabht em bhí ról mór ag an Gaeilge em bhí pobal na Gaeilge againn ag an Lá Spraoi Teaghlaigh agus bhí em ah daoine óga ón ceantar ag seinm ceol agus em ag caint agus comhrá trí mheán na Gaeilge. Bhí páistí óga ag dathú bileoga. Bhí em off- an foireann Oifigeach Pleanála Teanga ann fosta le seasamh don Ghaeilge agus em chuir siad

agus bhí thart fá 600 duine nó níos mó na sin ag an oíche sin so sin rud ollmhór don cheantar um, agus bhí Austin O'Callaghan ann mar fhear an tí fosta. Um, so gach rud a chuir muid le chéile tá um, príomh ról ag an teanga sa club. Uh, bhí bileogaí déanta amach againn um, agus bhí siad ar gach tábla sa um, seomra fosta faoi um you know cad atá ag tarlú cén sórt rudaí atá ag an club go dtí seo you know bhuaigh muid Comórtas Pheil na Gaeltachta i mbliana agus bhí nótaí faoi sin agus nóta ón Cathaoirleach ann trí mheán na Gaeilge. Iontach ar fad agus ag an phointe seo anois um cad é mar mar a fheiceann tú dul chun cinn agus cineál taithí na Gaeilge i gCill Chartha ag an mbomaite?
Sílim go bhfuil daoine níos compordaí, sílim, ag úsáid an Ghaeilge taobh amuigh den seomra ranga, go háirithe páistí thart an pháirc peile. Tá comharthaí deas againn mar gheall ar an deontas thart an pháirc peile agus d'eagraigh muid imeachtaí deas fosta sa cheantar. Tuigim go bhfuil difear mór déanta agus muid an-bhuíoch as sin.